igbo mụrụ m ekele m ụnụ um, afa m bụ chukwuka nduneseokwu chuka nduneseokwu n'ụnụ si wee mara na voice of the sun tata anyị nọ be aka ji ọfọ ikenga orimiri na nise ka anyị jụọ ya ajụjụ ihe gbasara ka ihe bụ ọdịnala ọ na-abụ nne n- m mechaa ihe onyonyo wepụta ụnụ ajụọ m kedu ihe bụ ọdịnala kee ebe a ya-esi wee bido ebido kedu ihe bụ ọdịnala kedu ihe bụ omenala onye chọrọ ịbanye ọdịnala onye chọrọ ime ọdịnala ebe na ebe ka ọ ya-esi wee bido so biko nụ onye na-enene m geenụ ntị geenụ ntị ọfụma ka aka ji ọfọ kwuo okwu o kwuchaa o nwee onye nwere ajụjụ ya jụọ igbo mụrụ m ekene m ụnụ ee ndị be anyị ekene m ụnụ omenala igbo ndị ọdịnala ibe m ekene m ụnụ igbo amaka nụ ee nke o ji ya zalụ nwoke dị ya nwaanyị dị ya nwata dị okenye dị ya nụ ndị nze na ọzọ ee ekene m unu bụ ọra ee afa m bụ nwedozie chukwunọnso ee sọpụrụchukwu ikenga orimiri eze iyi aka ji ọfọ obudam na ụmụazụ nise nke dị na ọka south anambra state of nigeria ekenekwa m unu ee though unu ga-apermitkwa m m sụtụ n'igbo m sụtụ n'oyibo our agwụ go school ee ive anyị bịara tata ikwu maka ive a sị m kwuo maka ya maka ihe bụ ọdịnala ka m kọwatụ ya nụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ ụzọ amamihe ee na ụzọ anyị bụ ndị Igbo si eto eto ee n'ime Chukwu ụzọ anyị si approach the divine and the divinity in us ọ nya bụ ọdịnala it's a general definition ka m nyere ee onye bụ onye ọdịnala n'ala Igbo bụ Onye nwere okwukwe, nwee ntụkwasị obi na aja ana be nne ya na ana be nna ya, nwee ntụkwasị obi na chi ye, mara onye chi ye bụ, mara alụsị so chi ye, mara mmụọ o si na ya bịa ụwa, mara ka ya bụ onye mmiri. ka ya bụ onye ala ka ya bụ onye anyanwụ ka ya bụ onye ikuku maka na all the elements e sisi na ya abịa ụwa ọ bụrọ sọ na mmiri ka e si abịa ụwa ee onye ọdịnala na-amakwa ma ya nwere agwụ ma ya nwerọ agwụ ee onye ọdịnala na-ama gbasara iyi ụwa ya nụ ọ ihe dịka mụnwa wu dibịa aka ji ọfọ ọ ihe m kpọrọ onye ọdịnala ee nya wu onye ọdịnala ga na-asọpụrụ aja ana be nna ya na-asọpụrụ ana be nna ya ee malụ nsọ ana be ha na ndị gboo ndị mụrụ anyị ndị gboo gboo ndị ichie ndị a- ndị ndị- ndị atụrụkpa aka ndị aka atụrụkpa ee ndị aka akwụ ndị biri gboo gboo tufuola anyị nsọ ana hadoola anyị a gwara anyị na nsọ bụ ndụ a gwa onye a gwara ọ ga-abịa mụtakwa nwa agwa nwa wee ruo nke anyị nọ n'ebe a so na onye m kpọrọ onye ọdịnala bụ onye maara ihe ndị a niile na-asọpụrụ ya nụ onye ka mụ nwa bụ dibịa nwaedozie chukwunọnso kpọrọ onye ọdịnala kenekwa m ụnụ
ndewo anya anyị anụgo ihe i kwuru dibịa o nwee ụfọdụ ndụ na-abịa na platfọm anyị na-ajụ na na o nweghị onye kọtara ha ihe ọdịnala bụ mana otu o si akụ ha n'obi ma ihe a na-akụzikwu na ha chọrọ ibido ime ọdịnala kee ma ndị anọghị n'ụlọ ma ndị nọ abroad ma ndị nne na nna ha ekwe ka ha mee ọdịnala kee onye ha ya esi wee batawa ọdịnala kee ihe bụ ihe m ga-akpọ n'oyibo the tenet the basic steps ha ya ebugodo ụzọ wee batawa ọdịnala mbụ na mbụ onye chọrọ ibido ọdịnala iwe izizi ọ ya amadugwo bụ na ọ ya achọ dibịa aka siri ike n'afa dibịa na-agba afa dibịa ọdịnala na iwe erikakwa ebe a mana ndị a na-akụrụ aka nọchakwa ọ ya achọ dibịa ọdịnala na-agba afa ndị ichie afa ala ya bụ dibịa ajụọla ọra ndụ ya nụ ọ matagodo onye bụ chi ya chi ụwa ya nụ na a na-arapụrụ isi aka agba ụrịọ ọ malụ chi ụwa ya ọ na-aba agụ aha afa chi aha agbara ka e ji ama chi ụwa ya ọ mata chi ụwa ya a na-agbanye afa chi ụwa ya wee kọrọ ya nụ dịka m kwuvuru na ọ dị iwe ọdịnala ọ malụ ka ya bụ nwa mmiri malụ ka ya bụ nwa ala malụ ka ya bụ nwa ikuku malụ ka ya bụ nwa ọnwa malụ ka ọ bụ nwa anyanwụ ọ matazia nya ọ mata the basics o ji bịa ụwa ebe a ka nya bụ onye ya adị bido malụ ka chi ya kedu ihe ọ rụrụ n'ụwa gara aga o nwere alụ o metara ọ nọ na nga na mmụọ kedu ka o si nọlụ o bulu alụsị ọ lụlụ dibịa o lelu nwa ọkpụ o mere ezigbo iwe o mere ajọ iwe ebe a ka nya bụ onye ya adị wee bido bụ onye chọrọ ịgwa onwe eziokwu ime ọdịnala ọ sọkwagodị ya ya nọrọ ebe ọ bụla ọ sọ ya nọ n'okpuru anyanwụ n'ụwa anụnwa na m maara n'ebe onye nọ n'ụwa na anyanwụ dị na-ewu Ee, ebe na ebe ọ bụla onye nọ akpọrọ anyị nweta nwa dibịa ya agbara gị afa fụ onye kwudolu ga-agbara gị afa chi ịmalụ chi gị na azakwuru ya n'aha sị chi bu ụzọ mana igbo asụsụ igbo dị nka okwu igbo ọbụla nwere ihe ekwu ya ma aha anyị na-aza nwechara meaning igbo anaghị aza aha na ahụrụ ahụ so nya wụ aha chi bu ụzọ ọ bụ afa is a name bụkwalụ ntụziaka na ndị gboo ji akọwala anyị na ihe ọbụla gị bụ onye na-eme dịka onye ọdịnala dịka nwa afọ igbo na-eme ọdịnala na chi gị ka ebu ụzọ ya amatago chi gị and that still goes on in whatever you do in life ịjụọ chi gị ajụjụ ọ sọ ya bụrụ nwaanyị ka eche enu ị jụọnụ chi gị ajụjụ so na chi ka a na-ebido onye chọ ime ọdịnala ekene m gị o daalụ otu a otu a anyị nọ enwe ndị otu i si wee kwu na-ekwesịrị ịgba afa onye chọrọ ibido ọdịnala enwe ndị ọ dụ n'obi ịgba afa mana o nwere ike na ha he ha amalite he ha apụbeghị ije ije gba afa ahụ onye ahụ chọọ ọ dịka ikpe ekpere ma ọ ịgọ ọjị kee kee mmụọ na- kee mmụọ ọ ya akpọgasị kee ndị ọ ya ahapụ kee ọnụ mmiri okwu kee ọnụ mmiri okwu ọ ya eji wee kpee ekpere ma ọ gọọ ọjị now anyị nọ na case study of a novice na-adị emevu omenala na-anọvụrụ n'ọdịnala mana ọ na-agụ ya agụụ ị na-ekpe ekpere ọ ka amatara chi e mbụ na mbụ ị ya akpọgodinu okike kere ụwa ị kpọkuo chi ukwu ị kpọkuo chineke ị kpọọ chi gị ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị chi mụ ka ị ka mara na onye ọ ka ị ka mara na abịa chi mụ ịkpọ ya chi gị ọ ya aza gị ịkpọ chi gị ịkpọ alụsị so chi gị ma ị ma ya ma ị mara ya anụ that I'm giving you the prayer guidelines m kụzigoro ọtụtụ mmadụ wee mechaa anya ọ dịrị va na mma ịkpọ chukwu na chineke ịkpọ chi kpọọ alụsị so chi gị kpọọ ana be nna gị na be nne gị na a na-adị ana na-aba amụrụ mmadụ mmadụ ewee nọdụ ịkpọ ana be nna gị na be nne gị ịkpọ ezumezu ụmụ diọkpala na ụmụada be nna gị na be nne gị ịkpọ ezumezu ndị ichie be nna gị na be nne gị ịkpọ okike ndị nne maka na o o kwere nghọta na ọtụtụ dibịa n'ụwa ha a mara na akpọcha ndị ichie na ụmụada o nwere ihe a na-akpọ n'omenala igbo okike ndị nne ka ị sọfụrụ nna tụchara ime mụchaa nwa kedu maka nne vuru afọ ime ka i kwuchelu maka ndị ichie na ụmụada nne mụrụ ọmụmụ etufuru ya etufu ọ dalụ mmiri na obu ọbụla wu obu dịka obu nna m ọha a n'okike ndị nne nna ụla enwere okike ndị nne ịkpọ ndị nne i wee kpọzie ọra alụsị be nna m ọra alụsị ikwu nne m ọra alụsị ana igbo niile na-eme ive ọma akpọkuo m unu ọ ya bụ ive onye ahụ eji aka ganye na o towezie n'ọdịnala mmekwanyere ya towe o wee matawazie aha onye ọ kpọkwa ndị mmiri ya mana ihe m eji sị ya akpọna ndị mmiri bụ na ọ mabere ka ọ bụ nwa mmiri mana onye na-abụrụgodi nwa mmiri na ndị mmiri nwekwara ike dị na mma ịkpọ ndị mmiri ịkpọ ndị anyanwụ ịkpọ ndị ikuku ịkpọ ndị ọnwa ịkpọ ndị ana all these elements they work uh, let me say pari passu that's why you know oyibo eh, nwere nke you cannot separate them completely from each other they move together at the same time at distance
Hmm. esi wee bido hmm. eh, daalụ rinne ehm, ebe a ka anyị ya abịa na na njedebe ajụjụ anyị nwere ịjụ gị anyị nwekwara ụfọ nwekwara ọtụtụ ajụjụ ehm, um, ụmụnne anyị na-ajụgasị mana ọ na-aka mma na-ebidogoro n'isi onye mụtachazie nke a ọ bịazie n'afa ehe o mechazie a- abanyewakazie n'ihe ndị ọzọ ịbịana Mhm. etu esi azọnye ọkpa Mhm. so nke a ụmụ ive m ma like ịlụtụ aka ọ bụrụ na if I will be permitted biko biko Ka ebe m ga- na na ha mmụọ na asị m bụ onye biko gaa n'ihu Eh, ka ibe anyị kwuru ka a na-aga anyụcha ya nsị ma a kapịrị ọnụ ọ wụrụ otoro Eh, ọ ya aga achọwa isi ọchụ e jebe n'ụzụ achọrọ m ịlụtụrụ ndị be anyị aka maka o kwere nghọta n'ụwa hụ a na ọtụtụ ive na-aga anyị wu ndị dibịa anyị dị ọtụtụ ma ndị eze nwoke ma ndị eze nwaanyị ma ụmụ nwaanyị na-enye ndị ichie nri na-awa ọjị ha erike iwe nche ịgwa ndị Igbo be anyị ndị omenala na-amasị ndị nọ n'ala Igbo ndị nọ mba techala aka ee eh, oyibo so na diaspora eh. ọ ha ka a na-akacha anwụdo n'ụmụ iwe ahụ ofu ntụziaka ihe e ji na-ama dibịa ọdịnala dibịa anakụlụ bụ onye dibịa dị be nna ya maọbụ ikwu nne ya ee na onye nwe a na-ewu ewu na-aza aha dị iche iche ị mara elu ị ya-esi jụtụ ọra ajụjụ find a way to make a little research about the dibia nna ya alụlụ dibia ka nne ya alụlụ dibia nna nna ya alụlụ dibia ka nne nne ya alụlụ dibia chi ụwa ya ọ wụ dibia o nwere it may be a difficult task but ọ ya-aka mma maka m ahụgo I've come across people abanye n'ọdịnala chụba aja chụba aja and spend millions iwe na-eme ya ka njọ ọ karị njọ and people have thrown away or destroyed their destiny over this o wutelu m rinne na ofu nwata kpọrọ m na-asị m ọdịnala ọ wụ wayo I shed tears mgbe m jụrụ ya ajụjụ ọ bụrụ encounter o nwegasịrị ya na ntụziaka m na-enye bụ mmadụ esighị na ya na-aza ihu enwe ekwalụ ndị na-aga oge ncha e dee aha ha dee nọmba n'elu anya n'elu anya ya wụ onye dibịa gboo gboo iwe eji malụ dibịa n'ala Igbo na a wele dibịa dị n'arụ ndị ọ rụụrụ ọrụ akọlụ egelue dibịa na-enwerọ dibịa ọdịnala na-enwerọ signboard na-eti mkpu na fon

sị nwaanyị wawalụ ndị ichie ọjị a na-eme asị gị na ọdịnala ọ bụrụ na ọ dịkwa mma mana iwe m na-ekwu onye chọrọ ime ọdịnala meta ya mma ya na-elu anya ee maka ọdịnala to me is a practical science a sị gị na ime ihe a na ihe dị otu a ya ma ọ dị mma ime enye ọ dị n'ọwụ ya wụ dibịa mee enye ọ dịrị ọ jụọ ya ajụjụ ma i jee be dibịa ọzọ jụọ ọra ajụjụ ya na-enwere customer dibịa i jelu be ya ọ lụchalụ gị ọlụ sị ga-ejele ebe ọzọ gbaa awa gbaa awa kwa kenekwa m unu
aka ji ọfọ ndewo ndeme um, ebe a ka anyị ya-abịa na njedowe ife ajụjụ anyị nwelu maka nke taa o lukwa oge ọzọ ụmụnne m na anyị onwe onye nwere ajụjụ unu ama mfe ihu m na nke a onye nwe onye nwere ajụjụ biko ya dee na comment section nke i delu a forwardụọlụ nya ọ zaa e pestie m na comment section anyị ncha niile a na-agụ a na-amụlụ igbo mụlụ m nụ ekene m ụnụ afa m bụ chukwuka ndụneseokwu nọ na voice of the sun ọ ga-adị n'oge ọzọ